Фӏэхъус гуапэ псоми фызохыр. Ди хабзэр жыхуиӏэ нэтыным къыпыдощэр. Ныщхьэбэ дытепсэлъыхьынущ адыгэм нэмыс, укӏытэ жыхуэтӏэхэм. Нэмыс псалъэм къикӏ дыдэр, ар здынэсыр тэмэму тщӏэн хуейуэ къызолъытэр. Псалъэм папщӏэ, Тыркум намус жыхуиӏэрауэ, абы и закъуэу языныкъуэхэм апхуэдэу къафӏощӏыр. Арщхьэкӏэ адыгэм нэмыс жыхуиӏэм мыпхуэдэу къокӏ. Цӏыхум хэлъын хуей щыпкъагъэхэр къызэщӏэзыубыдэ псалъэ, жи. Щыпкъагъэр сыт? Щыпкъэ жыӏэм сыт къикӏыр? Екӏу, нэсауэ фӏы, дагъуэ зимыӏэ, къызыхуэтыншэ. Цӏыху щыпкъэ, жи. псалъалъэу. А псом языныкъуэр тыркубзэкӏи житӏэну щытым, щыпкъэм Мукеммел, Хьэтасыз, Дюрюслюк, Эдеп, Онур, Сайгы, Дюрюслюк Куралмэ Кьуймакъ жыпӏэ хъунущ. Нэмыс жыхуиӏэ псалъэр Номос, Алыдж псалъэм къыщежьэу ялъытэр. Алыдж жыхуэтӏэр грек, юнан, Юнанистан къэралым и лъэпкъыжь жыхуиӏэщ. Номосым къикӏыр норм, нормэ жэуэщ. Къикӏыр пщалъэ е гъэзэщӏэн хуей хабзэ жыпӏэ хъунущ. Кӏэщӏу жытӏэнщи, псомкӏи гъэса адыгэ нэс жыхуиӏэщ. Нэмысыр нэгъуэщӏ лъэпкъхэми я бзэм хэтщ, ауэ адыгэхэм яхуэдэу кууэ ар зыми зэрихьэфу жыӏэгъуейщ. Адыгэ цӏыхум и цӏэм нэмысыншэ жэуэ пыува хъуамэ, абы пщӏэуи щхьэуи къэзыцӏыхухэм я деж щиӏэжынур иухауэ аращ. Нэмысыфӏэ жыхуиӏэр адыгэ хабзэр дэгъуэу зыщӏэу, ар пылъхьэншэу зыгъэзащӏэращ. Апхуэдэу щыхъукӏэ, нэмыс псалъэм къикӏыр адыгэ хабзэр пщӏэн къудейуэ аракъым. Атӏэ, а хабзэр уэ уздыхуеймкӏэ умышэу бгъэзэщӏэнращ. Нэмыс зыхэлъыр насыпыншэ зэрымыхъур куэдрэ ягъэунэхуауэ арагъэнщ ди адэжьхэм щӏыжаӏар, Нэмыс здэщымыӏэм насып щыӏэкъым жаӏэу. Псори ягъэунэхурэ ахуэдэу жаӏа псалъэхэм щыщщ. Иджырикӏ нэмысым теухуауэ адыгэ псалъэжь зытӏущ, иджыри къыжытӏэфынущ. нэмыс здэщымыӏэм насыпи щыӏэкъым. Нэмыс пщӏымэ, уи щхьэщ зыхуэпщӏыжыр, нэмысыншэр насыпыншэщ. Нэмысым насып къыдокӏуэ. Нэмысыр лъэӏукӏэ къахьыркъым. Адыгэхэм ялъытэр сабийр балигъ хъуху зыгуэрым щышынэн хуейуэ. Ауэ ар зыщышынэн хуейр удынкъым. Нтӏэ, анэ-адэр, нэхъыжьхэр и ӏэдэбым къызэрыкӏэлъыплъынурат, хамэ цӏыхухэм къыхужаӏэнурат. Арат зыфӏэлӏыкӏыр зыщышынэр. Мышынэм укӏыти хэлъкъым, жаӏэт. Пэжӏэ-тӏэ, мышынэм укӏыти хэлъкъым. Апхуэдэурэ зыгуэрым щышынэу фӏэлӏыкӏыу къэхъуа сабийр балигъыпӏэм иувэу ӏеймрэ фӏымрэ зэхигъэкӏыф хъумэ, итӏанэ къищтэт укӏытэри. Укӏытэ зыхэлъ цӏыхум нэмыси хэлъ хабзэщ. Итӏанэ ар зыми щышынэжтэкъым. И цӏэр имыгъэулъиинымрэ и нэмысыр къабзэу зэрихьэнымрэ фӏэда. Арат нэхъ зиужь итыр. Укӏытэм теухуауи Адыгэ псалъэжь зытӏу къыжытӏэнщ. Укӏытэ зиӏэм насып иӏэщ. Укӏытэмрэ нэхъуеймрэ цӏыхугъэм и дамыгъэщ. укӏытэншэ пэшэгъу умыщӏ, нэгъуэщӏ къинэмыщӏхэри. Адыгэхэр зэи щытакъым езыхэм я Хэку дуней тӏэкӏум иубыдауэ абы ису. Ахэр якӏэлъыплъу щытащ я гъунэгъухэми, нэхъ жыжьаӏуэу къэзыухъуреихь лъэпкъхэми. Езыхэм нэхърэ нэхъ хабзэфӏ зиӏэ ялъагъумэ, зыхаубыдэт. Езыхэм я хабзи зыщтэну хуейм къуагъ хуащӏтэкъым. Абы щагъэпщкӏутэкъым, абы хуит хуащӏ жыхуиӏэщ. Адыгэ хабзэр сыт апхуэдизу? жеуэ зы упщӏэ къоув икӏи мыбдежым. Адыгэ хабзэр лъэпкъыр зы зыщӏ, зэщӏэзыубыдэ, зэщӏэзыӏыгъэ ӏуэхугъуэшхуэ дыдэу щытащ. Нэмысыр адыгагъэм хабзэр зэрагъэзащӏэм и пщалъэщ, и терэзэщ. Цӏыху къэс кӏэлъыплъ гъэсэныгъэр къызэрыщ гъуджэщ. Мыбдеж гу зылъытапхъэщ адыгэ хабзэм ижь щӏихуауэ адыгэ жыхуиӏэ псалъэр гъусэ зыхуэхъуа жыӏэгъуэ куэд ди бзэм зэрыхэтыр. Куэд хэтщ ди бзэм апхуэдэ. Адыгэ нэмыс, адыгэ напэ, адыгэ псалъэ, адыгэ унэ, адыгэ фащэ, адыгэ шхыныгъуэ, адыгэ укӏытэ нэгъуэщӏ куэди. Адыгэ унэм къикӏыр зыщӏэс хъу псэупӏэ къудейракъым. Атӏэ а унэм гуапагъэ, цӏыхугъэ, хьэщӏагъэшхуэ зэрыщыбгъуэтынуращ. Адыгэ напэ жиӏэмэ, ар зей цӏыхум и теплъэ закъуэракъым къикӏыр. Атӏэ и напэр къабзэу, хабзэншагъэмрэ нэмысыншагъэмрэ имыуцӏэпӏауэ зэрихьэнырщ, цӏыху къыӏуплъэным зейр темыукӏытыхьыну. Адыгэ псалъэм къызэрымыкӏуэу пщӏэшхуэ иӏэщ. Ноби иӏэнущ, ноби иӏэнуми зыри зэран хъукъым. Лӏэщӏыгъуэ куэдкӏэ тхыбзэр зыӏэщӏэхужауэ щыта лъэпкъым щыщхэм щыщым и псалъэм ириджэгу хъунутэкъым, ар и цӏэт, и напэт. Зи псалъэ трамыгъуэтыжым нэхъ икӏагъэ щыгъуэтыгъуейт адыгэщӏым, адыгэ щӏыналъэм. Мы иужьрей лӏэщӏыгъуитӏым ди лъэпкъым бэлыхьрэ мыгъуагъэу и фэм дэкӏар дэкӏауэ, ноби ди лъэпкъым куэду хэтщ зи псалъэр жырым нэхърэ нэхъ быдэ цӏыхухэр. Ди куэдщ, Тхьэм и шыкуркӏэ. Тхылъым абы тедза мыхъурым нэхърэ нэхъ быдэу щытащ адыгэлӏым и псалъэр. Аращи, ди зэманыр и кӏэм нэблэгъащ, къыдэплъахэм, къыдэдэӏуахэм фӏыщӏэ фхудощӏ, узыншэ фыхъу, фӏыкӏэ дызэхузэ.